ndị be anyị ndewonu n'ihe nkiri nke a na-ewetara unu enwere m onye ọbịa n'ebe a afa ya bụ Lekwas ọ na-afụ maka ka ndị mmadụ si akpa agwa ya na ka ndị mmadụ si eche uche ihe ndị oyibo na-akpọ psychologist ọ na-afụkwa maka ikike ruru ụmụazị ya child rights so ihe anyị na-achọ ịkpa maka ya tata bụ ihe anyị afụgo um, ọ dịka ọ na-akọwanye nkụ ihe anyị fụga na social media ebe afụgasị ụmụazị emegburu emegbu ụmụazị etiri ihe dịka na-eti ha ka etigbuo ha etigbu anyị wee na-asị ka anyị tinye ọnụ n'okwu a malụ ihe a na-eti ụmụazị ma ọ bara uru kedu uru kedu ọghọm o nwere ka esi zụo zụlite nwata ghara itie ihe ndị anyị okay ndị be anyị ekene m ịma na asị na ọkọ kọwa anụmanụ o jekwuru osisi ọkọ kọọ kwanụ mmadụ o jekwuru mmadụ ibe ya na ya bụ mmadụ ka eji ebi n'ụwa ihe mere bụ na ihe a na-ekwu maka iti ụmụazị ihe a bụ ihe enyochagoro anya n'akwụkwọ eh, chọpụta fụ na ihe a na ọghọm ya karịrị uru ya ya bụ ka ihe dị na ya nke izizi onye ọbụla kwesịrị ịma bụ na iti nwatakịrị ihe bụ otu esi otu ahụ ka esi wee zụlite ma ndị ndị mmadụ riri nne ma mụ na onwe m etiri m ihe mgbe m pe mpe mana ọ bụrọ sọsọ iti ihe ahụ na-eme nwatakịrị ọ mata ihe ihe na-eme nwatakịrị ọ mata ihe bụ na o torugo oge ya ịmara ndị bekee na ndị na-ahụ maka otu mmadụ si eme omume dị ka anyị nwa a sị na tupu mmadụ amụta ihe na onye ahụ ga-adịgo nkwadobe ịmụta ihe ahụ ya bụ nwatakịrị na-erube ikwu okwu nke sị na ọ ga-ekwuriri okwu ọ ma ekwu okwu ihe ndị bekee na-akpọ ya readiness to learn so mgbe ị ga-adị mgbe mmadụ ga-adị nkwadobe ịmụ ihe ọ kwanụ na ihe niile ọ kwesịrị iji wee mụta ihe ahụ adịgo ị fụ nwatakịrị ahụ ọ mụta ihe ahụ ya bụ nke izizi bụ na nwatakịrị ahụ torugo ogo ịmụta ihe ahụ ị chọ ka ọ mụta ya bụ nke izizi nke ibụọ bụ nwatakịrị ahụ ọ mụtago ihe ahụ ị chọ ka ọ mụta ya bụ na mmụta bụ na mgbe ọ bụla a kpọrọ gị ka i mee ihe ahụ i mee ya dịka na-atụfughị oge mgbe ndị jee jụwazie kekwa ka esi eme ihe dị otu a nwatakịrị ọbụla mụta ka esi asa efere ị kpọọ ya ngwa jee were efere saa ọ ma jụwazi gị kedu ọ ga-eji ncha ka ọ ga-eji mmiri ka ọ ga-eji ogbo nwatakịrị ọbụla torugoro ogo mụtagoro ka esi asa efere mgbe ọbụla a sị ya jee saa efere ọ ma ihe ọ ga-eme ọ ma na ọ ga-eweta mmiri ọ ma na ọ ga-eweta ncha ọ ma na ọ ga-eweta ihe ndị ihe dị iche iche ọ ga-eji wee saa efere ahụ ee ihe ọzọ dịkwa ka ya bụ onye mara anya ụgbọala onye ma anya ụgbọala mgbe ọbụla ị kpara ya aka sị ya biko buru m jee ebe dị otu a na ọ ga ha na o tinye eh, igodo n'ime ụgbọala ahụ o bido nyaba ya ruo ebe ọ na-eje ya bụ na nwatakịrị ee eh, ịkụzi mmadụ ihe bụ ihe ọ ga-abụ na ị ga-ene anya hụ na ị kụziri nwatakịrị a ihe a na nwatakịrị a amụtago na nke dịkwa oke mkpa bụ na nwatakịrị ahụ ma onye ahụ etorugo ogo ịmụta ihe ahụ mgbe ụfọdụ ndị nne na nna ndị nlekọta na ha ada adị obi umeala wee chere ka nwatakịrị toruo ogo ịma ihe dị otu ahụ ha asị ee mgbe m ha ka gị emego m ihe dị otu a na ihe dị otu a mana ị makwana o nwere ka esi ekwu ihe ọ dịka i were ka nwa ndị a asị na i werego ka ndị ọcha si azụ ụmụ ha chọọ ka e si otu ahụ ya na-azụ ụmụ anyị na ọ ma ọ ma enwe isi Ịma na- i kwukwuo o chere i kwukwuo o nwee ndị a dịkwa ị na-ekwu etina nwa etina etina etina ụmụazị ihe i kwukwuo ha ekwuo ihe ha ga-eji kwado na na na ọ bụrụ i tighị iti- i tighị nwata ihe ọ ma enwe ihe ọ na-asọ anya ọ ma enwe egwu nwere ihe o ji ọ ma enwe ihe o ji kpọrọ ihe ị na-ekwukwa ka onye ka ị na-ekwu o nyegasịa gị atụ ihe nwa etiri ihe ka ihe si wee na-agara ya ka o si wee na-akpa agwa o si wee na-akpa agwa e nwee ka esi na-ekwu ya ọ dịka o ji okwu mana ihe na ka ebe ka ihe na-aga kịta ọ dịka ya bụ ihe m ga-asa ihe anyị jụrụ kịta anyị tinyekwa ọnụ na ebe ọzọ anyị adịghị echekarị achọpụtago na ụmụaka nọ n'ebe ihe ọghọm siri ike nọkwa n'ihe obi mmapụ nọkwa n'ihe ihe na-atụ egwu ụmụaka toru na ebe ihe na-atụ egwu nọkwa na obi mmapụ ọ bụgodị na ha dị arọ ịbụọ na ụbụrụ ha ada eto otu o kwesịrị isi eto ka m sụọ ya na bekee maka ndị nwere ike ha ma ghọtacha ọfụma children who grow in states of chronic fear and anxiety do not their brain architecture do not develop as it should so ihe a bụ na ụbụrụ ha adịghị eto ma bawanye ụba wee otu o kwesịrị isi wee wee ra ihe a bụ ihe dị na otu mmadụ si eto etuto ihe ndị biology na-akpọ biology ihe ọzọ dịkwa na ihe i kwupụtara bụ ihe mere nwatakịrị ji enwe ihe ọ na-atụ egwu ihe ndị bekee na-akpọ love and attention ihe a bụ ịhụ nwatakịrị n'anya na-enyekwu ya oge nwatakịrị ahụ na iji wee kwụghachi gị ụgwọ ọ na-eme gịnị o nwee nwe nwe egwu ebe ị nọ ndị bekee na-akpọ ya attachment ihe a bụ ọ bụrụ na ama m mgbe e pere mpe ọ na-adị m ka m na-aga n'ụzọ ma ma nne m ọ na-eso m agagharị ebe ọ bụla m na-agagharị maka na m banye na ụlọ ebe a na-ere nri ọ na-adị m ka o nwe onye ma nne m ga-anọ ebe ahụ wee kọrọ nne m na nje ji na-eri nri na ihe ndị bekee na-akpọ mama put so ọ na-eme m ụjọ a na-atụ m na-apụzi na-aga n'ụzọ na-enwe ike na-eme gịnị na-akwanyere onwe m ugwu ma m chọ ka m nụọ ọgụ ebe ndị mmadụ ga-afụ ma m chọ ka m mee omume dị anya a ga-asị nwatakịrị a ka ezi ma ebe nne ya ọkwara ọ na-adị m ka ndị ma ma ndị mmadụ niile dum to o nwe mgbe anyị nọ na mgbe anyị nọ command wee jee pati mgbe nne m achọrọ ka m je m je awantịla ahụ mana o mechaa kpọrọ nje ka m jesizi ya bụ eh, eh, ncheta ọmụmụ eh, onye klaasị anyị e wee pụtazie na mọmị ya eh, the- that- ya bụ nwata nwata akwụkwọ mụ na ya nọ n'ofu Ejere- ejere ha ya. Angel were ncheta ọmụmụ ya wee pụtazie ka m na-emepe lọka m na ọ na-emepekwa nke anyị na-abụdo onwe anyị anya anyị chịpụ ọchị anyị mago anyị jụọ ya o nwe ihe nne gị gwara gị ọ sị nwere o nwe ihe nne gị gwara gị ọ bụ na mama ya na mama m ha ma onwe ha ị ghọtago o wee pụtazie mama ya wee kọchara ihe niile mbe na m jere ebe ahụ ozugbo m na-abata etiwe mkpu mkpọtụ a na-eme na ya nke nke mgbe ahụ wee dịkwa m ka nne m ọ mazi onye ọbụla nọ n'enugwu anụ anya bụ mgbe ọbụla e mere ihe na ọ ga-amarịrị ihe e ji eme ebe ahụ so ihe dị ka ya bụ na nwatakịrị ọbụla nwere ụdị ihe a na-akpọ love and attachment nwee love and attention ọ ga-enwe ike nwee nwezie njikọta ọ dị ya ka ya na nne ya ọkwanụ ndị na-enete ya a na-abụ ofu ya bụ echiche mami ya echiche nne ya ihe nne ya chọrọ ka o mee na-abụzi ihe ya nwa ka na-ejibe tupu tupu tupu ihe ekwu tupu o mee ihe o chee ihe nne na nna ya ga-eche ọkwa nna afụ gị ebe a ka ezi ka ezi ka a ga-esi ka ka a ga-esi wee obi mana ihe ihe m chọrọ ikwu kịta ma ka isi ka onu gị si ada ka onu gị si ada kịta ọ dị ka ị na-asị emetụna nwa aka ncha ncha ọ na-adị m ka ihe na-ekwu a sịkwa kwuo ka e wepụ ụtarị ka e wepụ ihe ike ihe a nwere ihe eji ya mba e nwere ụfọdụ ihe ekwu ha ya asị

It is the same heat that hardens the egg that melts the cheese. ya bụ na otu ihe ahụ i merụ akwa ee eh, o mee ya o jikọnata ahụ i mekwa ya kedu afa ya ee eh, ihe dị ka ee eh, ka ha na-akpọ cheese n'igbo kịta i mekwa ihe dị ka yogurt a na-anwụ anwụ o mee gịnị ọ gbazie mmanụ kpụkọrọ akpụkọ itinye ya mmanụ itinye ya n'ọkụ ọ gbazee itinye akwa n'ime ọkụ ahụ kwa
so ihe a bụ na ị mara nwatakịrị ị ga-eti igbo ahụ ịtọ ọ baara uru nwatakịrị ọzọ i tie igbo ahụ ịtọ ahụ o mebie ya o nwere ike na-eke eji eke eji itichara ya tata ị manụ ka o si wee mana ka okwu ya n'ite ogologo ka otu i si kwuo otu a ọ bụ na etirozi nwata ihe kedu ihe a ya-eme iji wee gbazielu nwata jefiere ụzọ wee ka gbaziri ya ụzọ kedu ihe a ya-eme nye nwa Ịbịa. nwa na-ejefie ụzọ ebe a na-asị ka e dobe ịtarị n'akụkụ Mhm. kedu ihe a ya-emezi ihe a ga-eme bukwara ibu bụ ihe e nwere ike ime buru ibu ihe a bụ nke izizi bụ ịkụziri ụmụaka ebe ị na-eje ụzọ adịghị ya ọ ya anụkwa maka na ịcharụnụ maka na ihe bụ disiplin ọ bụrụ ị- ịgbaziri ụmụazị itinye iwu abụrọ mgbe ọbụla i weta ihe ike na-eme weta ịtarị weta eh, mmanụ ọkụ weta heat wee na asịrọ
sị pịaba ịtarị sị pịawa azụ o nwere ike ije ọsọ ịpịachalụ nke ọ ya bụ ị fụ ịtarị a na-apịa ụmụazị ọkwa ebe a ka nna ebe a na-arụ ọrụ kwa ụbọchị kwa kwa mgbe kwa ụbọchị ị fụ ndị sị na ha nọ ka ha kụziere nwatakịrị ka ha gbaziere ya ya anazina ego o jee were ayọn tinye n'ọkụ were ya daa nwatakịrị n'ike

ụmụazị na-ene ha anya ya bụ ndị bekee na-akpọ ya observational learning otu i si eme ihe ka ụmụaka gị ga-esi wee na-eme gị ha ga-enere gị anya wee na-eme ihe ha na-eme ya bụ ndị nne na nna ị chọọ ka ụmụazị na-eme ọfụma buru ụzọ gosi ha ụzọ ha ga-esi wee na-eme ihe a nke izizi nke ịbụa bụrụ o nwere ihe a na-akpọ behavioral modification ihe a bụ otu e si agbanwe ka mmadụ si eme omume nke izizi bụ ọ bụrụ na ị chọọ ka nwatakịrị na-eme ihe dị iche iche mgbe ọ bụla ị fụ na o mere ihe ahụ ọ dị mma jaa ya mma nna nekwa ka i si wee mee ya nke a i mere amaka ị bụkwa odogwu n'ịsa efere efere ị na-asa ị na-asa ị na-asa ya bụ positive reinforcement so mgbe ọ bụla nwatakịrị mere ihe dị mma ị sị ya daalụ nke ị mere i meka ya i si otu a na-eme anyị na-ekwuzi gịnị a na-akpọ ya hunting for the good child ya bụ mgbe ọbụla ị fụrụ ihe dị mma ị na-achụ ya ka mba nke ọbụla o mere sị ya nna ihe a bụ ihe ndị bekee na-akpọ feedback nke a i mere dị mma jisie ike onye a sị jide ka o ji ihe ọ na-eme dị mma ya bụ nke ịbụa nke ịtọ bụrụ na ị ga-akụziri nwatakịrị ihe ọhụrụ ka nwa ọ bụkwana ị kụziri ya ofu mbọsị sị na ihe anyị kụziwe ya eri oge na ọ daa amụta ya ị ga-akụziri nwatakịrị ihe kụzi ya nke izizi kụzi ya nke were obi umeala na-akụziri nwatakịrị ihe ụmụazị hụ na ị hụrụ n'anya na ị chọ ka ha na-aga ọfụma ka ị chọ ka ha na-aga n'ihu ha ga-enye gị eh, ha ga-areward gị ya bụ ndị bekee na-akpọ ha ga-enye ị na-ekwu na nwata na-apị ịtarị nwata afọ n'anya ndị mmadụ na-afụ ya na ọ dịka ịkụziri ihe na ọ ịfụnanya mana ịfụnanya ahụ ị na-enye ya bụ nke na-egbu egbu ka a na-ekwukwa ka a na-ekwukwa o docha mmadụ ncha anya ị ma na ndị be anyị na-asị kedu ka esi ekwe ka asịsị akọ na asị asịsị efe na ajụ ya asịsị apịara ịtalị ama ekwekwu ma ọkpọ ọ ya abalata ekechalụ mana baịbụl na ekele anyị ọkpọ si na asị ekela ma ọkpọ ọkpa eke mgbe ọkpa ọ na-ewute m mgbe ọ bụla ewere aga ịmụrụ otu a ga-esi edobe ya o nwere ka a ga-edobe ya akụọ ya otu anaghị azụ ihe na-ekwute bụ ma ọkpa ha na-eke ha ncha ị makwa na ụmụ ụla a ga-ama mmadụ ọ gbawa ya akpa ị mabazi nwa ị mụrụ amụ ihe a n'iwe ị mago na iwe ewego gị i wefe aka ịtawa na ntị ya ịgba ịkụwa ya ịgba ntị ị ghọtago so ihe m na-ekwute na ihe m na-afụ na nkata anụwa bụ inyela ya otu ọzọ anyị si wee ne anya na ihe usoro eji atụziri ụmụaka Mm. ọ bụghị sọsọ ị na-apị ịtarị ọ bụghị na a sị apịazịna na ncha ncha Sa apịa sị na ncha. na o nwere otu ọzọ a ga-esi megasị ihe Mm. ị ma na nke bụ eziokwu na a kpaba nkata na o nwee ike Ma ọ bụ- mebe ebe maka ị mago ka anyị si dị iche iche ka uche anyị si wee dịgasị iche iche mana a sịkwu na uche onye adịghị ya njọ na abịakwa ụtụcha be anyị ma ha ji na asị na o nwe ihe ya afọ so o nwekwa ihe ọzọ mgbe na mbido ife nkiri a pụte na anyị na-afụkwa maka ikike luru ụmụazị i nwere ike iji ihe dịka ofu minit kọwara anyị ihe

eh, obodo ọbụla tinye aka na inye ụmụazị ikike bụ maka ihe ụzọ ịtọ nke izizi bụ na ọ na-eme ka ndị gọọmenti obodo sị na na anyị akwadogo eh, ihe ịhụ maka ọdịmma ụmụazị ya bụ edee ya ede bụrụ iwu dị n'obodo iwu na-achị obodo na anyị nwa bụ gọọmenti obodo anụwa dịka gọọmenti Enugu steeti maọbụ gọọmenti Naijiria anyị etinyego aka sị na anyị ga-akwado

nke ịbụa nke ịtọ bụ na ọ na-etinye n'ime iwu na-achị obodo na ụmụaka ụmụaka kwesịrị ị na-esonye n'ihe a na-eme dịka echiche ha si wee dị ya bụ na ọ bụrụ na nwatakịrị adịgo afọ ịtọ maọbụ afọ ịbụọ inye n'ihe ọ bụrụzi ihe ọbụla ị chọrọ imekwasị ya nwatakịrị ahụ ị ga-enyere nwatakịrị ahụ ohere ka o kwuo uche ya e nwere ihe anyị na-ekwute bụ ọchịchị onye kwuo uche ya ya bụ ihe ekwenye ike na ụmụazị ahụ

ya bụ but ihe ime ya ka ọ dị nkenke e nwere ụzọ ihe ịnọ ụzọ ikike dịara ụmụazị dị ụzọ ịnọ nke izizi bụ ihe a na-akpọ eh, ikike dịara ịdị ndụ ikike ịdị ndụ ahụ ka ndị bekee na-akpọ survival right ikike ịdị ndụ ahụ sị na nwatakịrị tupu ọ na-anọ afọ eh, afọ eh, ụbọchị puku na e kwesịrị ịgba ya ntụtụ ga-egbochi ya maka ibute ọrịa na-egbu ụmụazị nke ịbụa bụrụ na ụmụaka ekwesịrọ ịnọ ebe ihe ike na-eme ya bụ a na-awakpo ha a na-akụ ha ọkpọ n'isi a na-eti ha ihe a na-apịa ha ịtarị a na-emetọ ha otu o si wee sọ ha ya bụ na survival right ahụ na-akwado maka ahụike ụmụazị nke ịbụa bụrụ protection right ya bụ na ị na-enwe nweta nwatakịrị ee maka na ọ nwatakịrị mgbe i tinye ya ọ pụọ n'iro je na-ayọta ego ọ yọta ego wenata n'ụlọ ee i duru ya dunye nwanne gị nwoke ka ọ were ya jee gba mgbere ahịa nke ndị bekee na-akpọ trafficking a kpọpụ ya n'obodo ọzọ ka o jee na-eme na-akpata ego na-ewotara gị ya bụ protection right ya kwa na ụmụaka ama anọkwa n'ebe a na-emegbu ha emegbu nke ịtọ bụrụ ihe a na-akpọ nke ịbụa bụ nchekwa that's protection nke ịtọ bụrụ developmental rights ya ya bụ ikike dịara ụmụazị ito eto ikike a dị ụzọ naabọ nke izizi ya bụ ụmụaka nwere ikike ije akwụkwọ nke ịbụa ya bụrụ na ụmụaka nwere ikike iso ije gwuo egwu play and leisure ya bụ na igwu egwu ahụ na-eme ka ụmụaka bido n'oge mara na na a na-emeri mmadụ emeri na ọ bụrọ mgbe niile ka ị ga-emeri ya kwa na e merie gị die ya chekwa mbọsị ọzọ ị ghọtago so ihe a na-akpọ na bekee bụ frustration tolerance and then sportsmanship ya bụ ụmụaka bido matawa na e nwe ike emerie gị ị makụkwa onye a meriri gị gị na ya ekwe n'aka ya bụ na e nwe ike emerie gị na-anachite azụ echi ga-abụkwa ụbọchị ọzọ na nke ịtọzi nke ịnọ bụ nke ikpetemazụ bụrụ participation right ya bụ ụmụaka kwesịrị ịna-esonye n'ihe ihe a na-eme ya bụ na ụmụazị ka ha si wee na-eto ọ bụrọ ịkpọta nwatakịrị dị afọ iri a sị ya bịa chịwa obodo mba ọ ka ụmụazị na-eto a na-enye ha ikike dịara ha ịna-etinye ọnụ n'okwu ya bụ nwatakịrị sị na ọ chọrọ ịbụ ihe dị otu a ihe dị otu a ị hapụ ya na o jee nwaa ike ọ bụrọ ị pụta ị sị ya ihe anyị na-eje ime ọ bakwanụ uru ọ kwa mposi eni ka na-agụ na na n'igwe n'igwe bekee na nke ndị bekee na-akpọ social media nwatakịrị si na ọ chọrọ ịgụ asụsụ Igbo wee jiri asụsụ Igbo ahụ wee mechie ihe niile ọ chọrọ ime ọkwa ị fụrụ ya so na ọ ma na ndị be ha ndị be ha achọrọ dị ka ha zụọ ya na ụlọ mahadum maka na ọ sị na Igbo asụsụ Igbo ọ chọrọ ime ya bụ nwatakịrị ọbụla kwesịrị ka eme enye ya ikike ka o tinye ọnụ n'ihe ọ chọrọ ime si na ihe a- ebe a ka m chọrọ ihe a ka m chọrọ iji ndụ m wee mee. i nee anya fụ na ọ ghara na ọ ga-adịkwara ya na mma makwa nnọọ ihe ọ chọrọ ime ị hapụ ya o wee ji aka ya gbaziere onwe ya so ihe a na-ekwu n'okwu a bụ na ikike dịrị ụmụazị dị ụzọ ịnọ e jizikwa ike wee gbuo ya nkenke Okay, okay. nsogbu adịghị ọ dịkwa ka ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa ka ihe anyị ga- anyị ga-echi- anyị mechizie ihe nkiri nke a nkata anụ a bụ nkata ama m na ọ ya-enyere ndị na-ekiri anyị aka mụtachakwa ihe ha na-amabughọ pụtara iti ụmụazị ihe adịrọ mma pụtara iti ụmụazị a sị unu ekekwuzi na ụmụazị ọkwa okay nsogbu adị ọ ya-adị oge ọzọ na-ewetelu unu um, ihe nkiri um, nọlụnụ ọfụma